congratulate another beautiful rally uh, mkatikati mwa mzinda wa blantyre kubwera kwa anthu kumeneku pano its almost 10 minutes past 6 kunja kwada timankhula ndi mtsikana wina kuti wachokera ku chilobwe uh, zikukupatsani mangolomera otani zimenezi brian dziko lathu likuyenera kusintha ndimanena kuti takhala 61 years mmene timalitenga dziko li kwa atsamunda nkuti tikupanga zinthu zonse dziko lino zovala tinali ndi david whitehead sapato tinali ndi bata shoe company mafuta odzola ophikira chani tinali ndi unilever company e, timapanga shuga tokha illovo uh, brown and clapperton amapanga zosiyanasiyana mabasi tinayamba kupanga tokha dziko la malawi mu 1964 tikamati per capita income M'malawi amapangidwa measure kuti amalandira, amapeza about 210 dollars per capita per year kuyerekeza ndi munthu wa ku China amene amapeza 162, 163 dollars per capita per year kutanthauza kuti Malawi ndi China Malawi linali lolemera 1964 tikulitenga dziko li kwa atsamunda kuyerekeza ndi lero China uja wachoka pamene paja pa 163 dollars per capita per year wafika 17,000 per capita per year kungokhala kuti wango- wangokanika kudutsa america koma wayadutsa maiko onse pamene malawi uja wachoka pa 163 paja wafika 510 ali dziko losaukitsitsa pa namba 4 pa mayiko onse osaukitsitsa pa dziko lapansi nde ngakhale takhala pa ufulu odzilamulira utiwone amalawi ndife osauka world bank ikuti 75% ya amalawi ndi osauka umangoonera nyumba tidakhalabe nyumba zozira nyumba za maudzu nyumba zophoma ukalowa nyumba ya mmalawi lero 61 years down the line mupeza kuti mipando ilimo muno yosaoneka bwino, yosakhala bwino, 91% of Malawians ali jobless, 9 mwa amalawi 10 aliwonse alibe ntchito, ndi mmene lili dziko la Malawi lero, ukapita nyumba za anthu umangoonera umphawi wakuti anthuwa sali pa ntchito, sakupeza chilichonse, nyumba zawo zibe magetsi, nyumba zawo zibe madzi muone infrastructure amene ya misewu ya kuno kwa abaluti muone misewu tadutsa ija amene kukuonekera dziko lino ndi losauka kwambiri and yet amalawi ndi ogwira ntchito molimbikira kwambiri zatisautsa mu zaka 61 izi ngakhale takhala paufulu odzilamulira ndi mavuto a utsogoleri atisautsa kwambiri anthu akhala kuyang'ana kwambiri za mimba yawo corruption too much katangale ndi amene wativuta zaka 61 izi nepotism tribalism ndi amene ativuta mangosankhana kupatsana chifukwa kuti uyu ali politically connected kwa ine amachokera komwe ndimachokera ine ndi zina zotero komanso eh, sheer incompetence ya anthu kusadziwa kuti akhoza kupanga chani kuti dziko lawo lisinthe ndimanena kuti mukayang'ana maiko a dziko lapansi lero south africa mkufunsa kodi south africa yatukuka chifukwa chani south africa ili ndi miyala ya mtengo wapatali golidi ndi zina zotero botswana Yatukuka chifukwa chani? Ili ndi diamond ndi zina zotero. Kodi Zambia pakatipa ikuchita bwino chifukwa chani? Ali ndi copper ndi zina zotero. Kodi Dubai, Saudi Arabia, Kuwait ndi others alemera kwambiri? Maiko aja ndi ma desert. Alemera kwambiri chifukwa chani? Ali ndi gas and oil. Zonsezo Mulungu anatipatsa kuno. Tili ndi miyala ya mtengo wapatali. Kuyambira kaya ndi ma rare earth. Kaya ndi ma gold, ma graphite, ma clinker, chilichonse dziko lino Mulungu anatipatsa. Mukayang'ana oil and gas, Mulungu anatipatsa. Mukayang'ana nthaka, nthaka yabwino, Mulungu anatipatsa. Chilichonse anatipatsa. Ifeyo timayenera kukhala olemera kuposa Dubai. Timayenera kukhala olemera kuposa South Africa. Timayenera kukhala olemera kuposa mayiko ambiri amene atizungulirawa. Koma lero ndife chitonzo cha dziko lapansi. Ambiri otizungulira pano amangotiseka ife ati dziko tikukanika kulitukula. Zativuta ndi utsogoleri chotero. Anthu ambiriwa akugona osadya, akugona m'nyumba zosakhala bwino, alibe ntchito, akuyang'anayang'ana. Kuti utsogoleri ndi uti chaka chino ungatipatse tsogolo labwino? Ndiye timawaunikira kuti ife a utm we are promising and pledging to Malawians.

miyala ya mtengo wapatali ife tipanganso zimenezo atukukira tourism tipanga zimenezo tikazipanga blend zonsezi dziko linolo mu zaka 5 lidzakhala kuti latukuka kwambiri mukhala mukukapereka ma nomination papers kuyambira pa 24 pano ku lilongwe mwampeza kale running mate ah imene ndikukonza brian imene ndikukonza ndikuonetsa posachedwapa uziona posachedwapa zichitike chifukwanso ena akumanena kuti kodi zokambirana zili pati ndi zipani zina
tidakambirana sizinatheke ayi koma mukapereka I- i- ah, ah, brian ndinakuuza kuti ndikukhala president wa dziko lino ukayikira za nkhani imeneyo ndikukhala president wa dziko lino pa 16 september ndipo anthu si amene waona mavoti tu amenewo ndipo wayenda nane kulikonse waona mmene anthu akubwerera tikuwina tu chaka chino chaka chino tikuwina anthu afuna kusintha utm is coming to government we are forming the next government mukuwatsimikizira amalawi amene akutionera pano kuti mukhala pa ballot ine pa ballot pa ballot Mwa- munadza- munadzaonetsa a, a fredokiss kuno mukuchita field ma mps angati across the country onse 229 constituencies tikupanga field makandidate abwino ngati achina fredo ndipo ifeyo tikufuna kuti tidzakhale the largest block in parliament mwandimva will be the largest block in parliament ya utm ifeyo tapanga field ma candidates abwino kwa basi quality candidates mmodzi wanso ndineyo ndikayimanso kwathu fred nayenso akawina ine ndikawina ndiye ndi ambiri akawina komanso makhansala tipanga field ma wards onse 550 dziko lino We don't have much time. We don't have much time for our English uh, audience.